Luaithríona. Máiréad Ní Ghráda. Bhí cailín deas óg ann aon uair amháin. Ríona an t-ainm a bhí uirthi. Fuair a máthair bás agus phós a h-athair bean eile. Bhí beirt iníon ag an mbean eile. Ní raibh an bhean go maith do Ríona. Ná ní raibh an bheirt iníon go maith di. Cailíní deasa ba ea an bheirt i dtús a saoil, ach bhí a gcroí agus a n-aigne lán d'olc agus níorbh fhada go raibh siad gránna ar fad. Bhí ar Ríona obair an tí a dhéanamh. Bhí uirthi na hurláir a scuabadh agus a ní. Bhí uirthi gual agus adhmad a thabhairt isteach, bhí uirthi an chócaireacht a dhéanamh, bhíodh sí ag obair ó mhaidin go hoíche. Ní hé amháin go raibh ar Ríona obair an tí a dhéanamh, bhí uirthi éadaí na beirte driofúr a ní agus a iarnáil, bhí uirthi a mbróga a ghlanadh, Bhí uirthi a gcuid gruaige a ní agus a shocrú dóibh. Bhí a lán gúnaí áille ag an mbeirt. Bhí bróga deasa acu le cur ar a gcosa. Bhí ribíní deasa acu le cur ina gcuid gruaige. Ní raibh gúnaí áille ag Ríona. Ní raibh bróga deasa aici le cur ar a cosa. Ní raibh ribíní deasa aici le cur ina cuid gruaige. Ní raibh aici ach seanghúna liathghorm agus bróga adhmaid. Bhíodh tuirse uirthi i ndeireadh an lae, ach ní raibh leaba aici le luí inti. Bhíodh uirthi codladh ar an urlár sa chistin. Is minic a bhíodh sí fuar agus luíodh sí in aice na tine. Bhíodh an luaith ar a gúna ar maidin. Sin é an fáth ar thug an bheirt driofúr 'Luaithríona' mar ainm uirthi. Bhí rí ar an tír. Rí mór saibhir ba ea é. Bhí damhsa le bheith i dteach an rí. Fuair gach cailín óg sa tír cuireadh chun an damhsa. Bhí mac an rí le cailín acu a thoghadh mar bhean. Fuair an bheirt driofúr cuireadh chun an damhsa. Amach leo chun éadaí nua a cheannach. Cheannaigh siad gúnaí áille agus bróga nua agus ribíní agus cleití le cur ina gcuid gruaige. Ní bhfuair Luaithríona cuireadh chun damhsa. Ní ligfeadh an bheirt driofúr di dul lasmuigh den teach agus ní raibh a fhios ag aon duine í a bheith ann in aon chor. Bhí an damhsa le bheith ann trí oíche in dhiaidh a chéile. Tháinig an chéad oíche. Shocraigh Luaithríona gruaig na beirte. Chuir sí a ngúnaí nua orthu. Chuir sí na ribíní agus na cleití ina gcuid gruaige. Ba mhaith liom gúna deas a bheith agam, a deir Luaithríona léi féin. Ba mhaith liom mac an Rí a fheiceáil. Ba mhaith liom damhsa a dhéanamh leis. Thosaigh sí ag caoineadh. Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh? a deir duine den bheirt driofúr léi. Ba mhaith liom dul chun an damhsa, a deir sí. Ba mhaith liom Mac an Rí a fheiceáil. Chuir an bheirt driofúr gáire astu. Ha ha! Tusa ag dul go teach an Rí, a deir siad, agus gan agat ach sean-ghúna salach agus bróga adhmaid Tháinig an cóiste go dtí an doras. Shuigh an bheirt driofúr isteach sa chóiste agus d'imigh siad leo. Shuigh Luaithríona cois na tine agus í ag briseadh a croí ag caoineadh. Leis sin, chuala sí an duine ag caint léi. Cén fáth a bhfuil tú ag caoineadh? a deir an duine. Phreab sí ina seasamh. Bean a bhí ann. Seanbhean a raibh gáire ar a béal. Cé, cé, cé thusa? a deir Luaithríona. Mise do mháthair bhaistí, a deir an tseanbhean. Síóg mé. Iarr orm aon ní is maith leat agus tabharfaidh mé duit é. Ba mhaith liom dul chun an damhsa, a deir Luaithríona. Ba mhaith liom mac an rí a fheiceáil. Ach níl gúna deas agam. Níl bróga deasa agam. Níl agam ach an sean ghúna liathghorm seo agus na bróga gránna seo ar mo chosa. Rachaidh tú chun an damhsa, a deir an tseanbhean. Déan mar a deirim leat. Faigh an puimcín is mó sa ghairdín, a deir an tseanbhean, agus tabhair leat isteach é. Amach le Luaithríona, fuair sí an puimcín ba mhó sa ghairdín agus thug sí léi é. Bhí slaitín draíochta ag an tseanbhean, bhuail sí an puimcín lena slaitín draíochta agus rinne cóiste de. Ní fhaca tú riamh cóiste chomh hálainn leis. D'ór buí a bhí sé déanta agus líneáil de shíoda dearg taobh istigh. Bhí ceithre roth faoin gcóiste agus gach roth acu déanta d'ór buí. Bhí suíochán deas dearg istigh ann agus suíochán breá ard amuigh air. Rith leat anois, a deir an tseanbhean. Tabhair chugam gaiste na luch. Tá sé sa chófra sa chistin. Rith Luaithríona go dtí an chistin. D'oscail sí an cófra. Bhí gaiste na luch sa chófra. Bhí sé luch sa ghaiste. Thug sí an gaiste agus na lucha don tseanbhean. Bhuail an tseanbhean an gaiste lena slaitín draíochta, d'oscail an doras agus rith na lucha amach. Bhuail an tseanbhean na lucha lena slaitín draíochta agus rinne capall bán de gach luch acu. Chuaigh na sé chapall bhána faoin gcóiste. Rith leat anois, a deir an tseanbhean. Tabhair chugam an gaiste mór iarainn ón gcúlchistin. Rith Luaithríona go dtí an chúlchistin. Bhí an gaiste mór iarainn sa chúlchistin. Bhí francach mór liath sa ghaiste. Thug Luaithríona an gaiste don tseanbhean. Bhuail an tseanbhean doras an ghaiste lena slaitín draíochta. D'oscail an doras agus rith an francach amach. Bhuail an tseanbhean an francach lena slaitín draíochta agus rinne fear breá mór de. Bhí cóta dearg ar an bhfear, bhí bríste gearr gorm air, bhí stocaí bána air agus búclaí geala ar a bhróga. Bhí peiriúic bhán air agus láimhíní bána ar a dhá lámh. Bhí hata mór aige le cur ar a cheann. Sin do chóisteoir, a deir an tseanbhean. Léim an cóisteoir in airde ar an gcóiste agus shuigh sé sa suíochán amuigh air. Rith leat go dtí an gairdín, a deir an tseanbhean. Tá dhá earc luachra faoi na potaí ag bun an ghairdín. Tabhair chugam iad. Rith Luaithríona go dtí an gairdín. D'fhéach sí faoi na potaí ag bun an ghairdín. Fuair sí an dá earc luachra agus thug sí léi iad. Bhuail an tseanbhean an dá earc luachra lena slaitín draíochta agus rinne beirt ghiolla díobh. Bhí cóta dearg ar gach giolla acu agus lásaí óir ar gach cóta. Bhí bríste gearr gorm ar gach duine acu agus búclaí geala ar a bhróga aige. Bhí peiriúic bhán ar gach giolla agus hata aige le cur ar a cheann. Bhí anois os comhair dhoras an tí amach cóiste breá mór a raibh líneáil de shíoda dearg air agus sé chapall bhána faoi. Bhí cóisteoir ann a raibh cóta dearg agus bríste gearr gorm air, Búclaí geala ar a bhróga agus peiriúic bhán agus hata mór ar a cheann. Bhí beirt ghiolla ann faoi chótaí dearga agus faoi lásaí óir le doras an chóiste a oscailt agus a dhúnadh. Tá do chóiste ullamh, a deir an tseanbhean. D'fhéach Luaithríona síos uirthi féin, d'fhéach sí ar a seanghúna liathghorm, d'fhéach sí ar na bróga adhmaid. Buille beag eile den tslaitín draíochta, a deir an tseanbhean. Ansin is ea d'fheicfeá an radharc. Bhí gúna álainn de shíoda bándearg ar Luaithríona. Bhí bróga bándearga ar a cosa. Bhí róisíní ina cuid gruaige agus an ghruaig siar síos léi ina fáinní óir. Ní fhaca tú riamh cailín chomh hálainn léi. Ní fhaca tú riamh cóiste chomh breá leis an gcóiste ná cailín chomh hálainn le Luaithríona. Chun bóthair leat, a deir an tseanbhean, ach bí ar ais anseo roimh uair an mheán oíche. Chomh luath agus a bhuailfidh an clog uair an mheán oíche, déanfaidh pumpkin den chóiste, déanfaidh lucha de na capaill, déanfaidh francach den chóisteoir, déanfaidh dhá earc luachra den bheirt ghiolla, agus ní bheidh ort féin ach an seanghúna liathghorm agus na bróga adhmaid. Geallaim duit go mbeidh mé ar ais anseo roimh uair an mheán oíche, a deir Luaithríona. D'fhág Luaithríona slán ag an tseanbhean. D'oscail na gillí doras an chóiste di. Shuigh sí ar an suíochán deas dearg. Dhún na gillí doras an chóiste agus d'imigh na capaill leo ar cosa in airde. Tháinig Luaithríona go teach an Rí. Bhí a lán daoine ann, bhí a lán cailíní deasa ann, ach ní raibh aon chailín ann chomh deas le Luaithríona. Bhí an bheirt driofúr ann. Cé hí an bhean uasal álainn sin? a deir siad. Bhí Luaithríona chomh hálainn sin nach raibh a fhios acu gurbh í a bhí ann. Shíl siad go raibh Luaithríona cois na tine sa bhaile. Cé hí an cailín álainn sin? a deir mac an Rí. Ní fhaca mé riamh cailín chomh hálainn léi. Tháinig sé chuici, rug sé ar láimh uirthi. Rinne siad damhsa lena chéile. As sin amach ní dhearna mac an Rí damhsa le haon chailín ach í. Bhí croí Luaithríona lán d'áthas ach chuimhnigh sí ar an bhfocal a dúirt an tseanbhean léi, Bí ar ais sa bhaile roimh uair an mheán oíche. Nuair a bhuail an clog ceathrú chun a dó dhéag, d'fhág Luaithríona an seomra damhsa. Ní fhaca aon duine ag imeacht í. Bhí an cóiste ag fanacht léi, bhí na capaill ghobbhána faoin gcóiste, bhí an cóisteoir ina shuí in airde air, bhí an bheirt ghiolla ann chun an doras a oscailt di. Bhí sí díreach ag doras an tí féin nuair a bhuail an clog uair an mheán oíche. Leis sin Rinne puimcín den chóiste, rinne lucha de na sé chapall bhána, rinne francach den chóisteoir, rinne dhá earc luachra den bheirt ghiolla agus ní raibh ar Luaithríona ach an seanghúna liathghorm agus na bróga adhmaid. Shuigh Luaithríona cois na tine. Bhí sí ansin nuair a tháinig an bheirt driofúr abhaile ón damhsa. Bhí an damhsa thar barr, a deir siad. Bhí cailín álainn ann. Ní fhaca aon duine riamh cailín chomh hálainn léi. Bhí gúna bándearg uirthi, bhí bróga beaga síoda uirthi. Bhí róisíní ina cuid gruaige agus an ghruaig siar síos léi ina fáinní óir. Cérbh í féin? a deir Luaithríona. Ní raibh a fhios ag aon duine cérbh í féin, ach ní dhearna mac an Rí damhsa le haon chailín eile. D'imigh sí roimh uair an mheán oíche. Ní fhaca aon duine ag imeacht í. D'éist Luaithríona leis an chaint sin, ach ní dúirt sí aon ní. Tháinig an dara hoíche, chuir an bheirt driofúr a ngúnaí nua orthu agus d'imigh siad leo. Shuigh Luaithríona cois na tine agus í ag caoineadh. Leis sin tháinig an tseanbhean. Rinne sí gach rud mar a rinne an oíche roimhe sin. Rinne sí cóiste agus sé chapall bhána. Rinne sí cóisteoir faoina cóta dearg agus a bhríste gearr gorm. Rinne sí beirt ghiollaí faoina lása óir. Buille beag eile den tslaitín draíochta, a deir sí, agus beidh gúna álainn eile ort. Síoda gorm a bhí sa ghúna agus lása airgid air. Bhí bróga beaga airgid ar a cosa ag Luaithríona. Bhí seoda geala mar a bheadh réaltaí ina cuid gruaige agus an ghruaig siar síos léi ina fáinní óir. Chun bóthair leat, a deir an tseanbhean, bí ar ais anseo roimh uair an mheán oíche. Bhí Mac an Rí ag fanacht le Luaithríona. Ní dhearna sé damhsa le cailín ar bith go dtí gur tháinig sí. As sin amach ní dhearna sé damhsa le haon chailín ach í. Bhí gach duine ag féachaint ar Luaithríona. Bhí an bheirt driofúr ag féachaint uirthi. Níor chuimhnigh siad riamh gurbh í Luaithríona a bhí ann. Shíl siad go raibh Luaithríona cois na tine sa bhaile. Ní foláir nó is iníon rí ó thír eile í, a dúirt gach duine. Ba bheag nár dhearmad Luaithríona an focal a dúirt an tseanbhean léi, Bí ar ais sa bhaile roimh uair an mheán oíche. Nuair a d'fhéach sí ar an gclog bhí sé cúig nóiméad chun a dó dhéag. Rith sí léi as an seomra damhsa, ní fhaca aon duine ag imeacht í. Bhí an cóiste ag fanacht le Luaithríona. D'oscail na giollaí an doras di, léim sí isteach. D'imigh na capaill ar cosa in airde. ach ní raibh siad ach leath slí chun an bhaile nuair a bhuail an clog uair an mheán oíche. Leis sin, rinneadh pumpkin den chóiste, rinneadh lucha de na sé chapaill, rinneadh francach den chóisteoir, rinneadh dhá earc luachra den bheirt ghiolla, agus fágadh Luaithríona i lár an bhóthair agus gan uirthi ach an seanghúna liathghorm agus na bróga adhmaid. Rith sí chomh mear agus a bhí ina cosa. Bhí sí sa bhaile agus í ina suí cois na tine nuair a tháinig an bheirt deirfiúr. Bhí an bhean uasal álainn ag an damhsa, a deir siad. Ní dhearna mac an rí damhsa le haon chailín ach í. Cérbh í féin? a deir Luaithríona. Níl a fhios ag aon duine. a deir siad, ach ní foláir nó is iníon rí ó thír eile í. D'éist Luaithríona leis an gcaint, ach ní dúirt sí aon ní. Tháinig an tríú oíche agus an tríú damhsa. Chuir an bheirt deirfiúr a ngúnaí nua orthu. Shocraigh Luaithríona a gcuid gruaige dóibh, shuigh siad isteach ina gcóiste agus d'imigh siad. Leis sin tháinig an tseanbhean. Rinne sí gach aon ní mar a rinne sí an dá oíche eile. Rinne sí cóiste agus sé chapaill bhána. Rinne sí cóisteoir faoina chóta dearg agus a bhríste gearr gorm. Rinne sí beirt ghiolla faoina lásaí óir. Buille beag eile den tslaitín draíochta. a deir sí. D'fhéach Luaithríona síos uirthi féin. Bhí gúna álainn d'éadach óir uirthi. Bhí muince gheal uirthi agus coróin gheal ar a ceann. Ní fhaca tú riamh cailín chomh hálainn léi. Chun bóthair leat, a deir an tseanbhean. Bí ar ais sa bhaile roimh uair an mheán oíche. Bhí Mac an Rí ag fanacht le Luaithríona. Ní dhearna sé damhsa le cailín ar bith go dtí gur tháinig sí. As sin amach ní dhearna sé damhsa le haon chailín ach í. Bhí croí Luaithríona lán d'áthas. Níor chuimhnigh sí ar an am. Níor chuimhnigh sí ar an bhfocal a dúirt an tseanbhean léi. Thosaigh an clog ag bualadh. Bhí uair an mheán oíche ann. Ansin is ea a chuimhnigh Luaithríona uirthi féin. Amach léi as an seomra damhsa, síos an staighre léi. Rith sí chomh mear sin gur thit a bróg di. Níor fhan sí leis an mbróg a thógáil. D'fhág sí ansin ar an staighre í. Chonaic mac an rí an bhróg ar an staighre. Thóg sé an bhróg agus d'fhéach sé uirthi. Rith Luaithríona chomh mear agus a bhí ina cosa, ach bhí sé ródhéanach aici. Ní raibh an cóiste ann. Ní raibh na sé chapall ann. Ní raibh an cóisteoir ann. Ní raibh an bheirt ghiolla ann. Ní raibh ann ach an puimcín, bhí na lucha agus an francach agus an dá earc luachra glanta leo as an áit. Agus ní raibh ar Luaithríona ach an seanghúna liathghorm agus na bróga adhmaid. Rith sí an bóthar ar fad abhaile. Bhí sí ina suí cois na tine nuair a tháinig an bheirt driofúr. Maidin lá arna mhárach chuaigh mac an Rí chun cainte lena athair. Bhí an bhróg ina lámh aige. Ní phósfaidh mé aon chailín ach an cailín ar léi an bhróg seo, a deir sé. Chuaigh Mac an Rí ar fud na tíre agus é ag marcaíocht ar chapall bán. Bhí giolla ag siúl roimhe amach agus an bhróg ar chúisín corcra idir a dhá láimh aige. D'fhógair an giolla go bpósfadh Mac an Rí an cailín a rachadh an bhróg ar a cos. Bhí gach cailín sa tír ag iarraidh an bhróg a chur ar a cos. Ach níorbh aon mhaith dóibh é. Bhí draíocht sa bhróg. Ní rachadh sí ar aon chos ach amháin ar chos Luaithríona. Faoi dheireadh tháinig mac an Rí go teach Luaithríona. Tabhair dom an bhróg sin go gcuirfidh mé orm í, a deir an driofúr ba shine. Bhrúigh sí a cos, d'fhásc sí a cos, ach ní rachadh an bhróg uirthi. Tabhair domsa í, a deir an driofúr eile. Bhrúigh sise a cos, d'fhásc sí a cos, go dtí go raibh an chos ag cur fola, ach ní rachadh an bhróg uirthi. B'éigean dóibh éirí as. Bhí athair Luaithríona ag féachaint orthu agus gan focal as. An bhfuil iníon eile agat? a deir mac an Rí leis. Tá iníon eile agam, a deir an t-athair, tá sí sa chistin. Níl inti ach cailín beag salach, a deir an bheirt driofúr. Ba mhaith liom í a fheiceáil, a deir mac an Rí. Tháinig Luaithríona. Thug an giolla an bhróg di. Shuigh sí síos. Chuir sí an bhróg ar a cois. D'fhéach Mac an Rí uirthi. Is í seo an bhean uasal álainn a raibh mé ag damhsa léi, a deir sé. Is í seo an bhean uasal a phósfaidh mé má tá sí sásta liom. Leis sin tháinig an tseanbhean, bhuail sí Luaithríona lena slaitín draíochta agus rinne gúna álainn síoda den seanghúna liath gorm. D'ardaigh Mac an Rí ar an chapall í agus d'imigh an capall leis ar chosa in airde. Thug mac an Rí Luaithríona leis go teach a athar. Is í seo an bhean uasal is rogha liom, a deir sé, agus tá sí sásta mé a phósadh. Chuir an Rí agus an Bhanríon fáilte roimpi. Thug an Rí féasta seacht lá agus seacht n-oíche ina theach. Phós mac an Rí Luaithríona agus mhair siad go sona sásta an chuid eile dá saol.